onye unu na-anụ olu ya wụ chief cbn ọnwụasọanya eze ndị igbo square nwa nkịta hụrụ ọgụ jụ nni otu onye a na-ebunye ofu oche benchi jụọ ya ma ọ na-abakwa ya ọmụwa bụ okwu na ụka ya ha ifuru nsị ya meme aka ọmịra meba na mkpụrụ na-ada ada ka m na-atụtụ ya atụtụ kwachị n'aka ya na-agba ụgba mmiri nse shaka the zulu eziokwu agba ụka ndị Igbo biko ụmụnne m na ụmụnna m ọ baghị uru na anyị ji fọk were na-aṅụ tii ọ dị mma ka anyị gwa onwe anyị eziokwu n'otu n'otu akwụkwọ nsọ nọwo ndị na-agụ akwụkwọ nsọ mara ebe jizọs kraịst nọ mara email address ya mara facebook na backbook ya na-aga na youtube na-aga na youtyre ka m na-ajụzi sị o kwuru sị na ọ bụrụ na ezi omume unu akaghị nke ndị farisii na ndị sadusi na enweghị onye a ga-azọpụta gịnị ma ọlị gwarịtanụ ibe unu eziokwu akwụkwọ timoti sị Ma mara nke a na oge dị oke egwu ga-abịa na mgbe ikpeazụ. N'ihi na mmadụ ga-abụ ndị na-ahụ naanị onwe ha n'anya, ndị na-anya isi, ndị mpako, ndị nkwulu, ndị na-ekwenyereghị ndị mụrụ ha, ndị na-adịghị ọcha n'obi, ndị ihe mmadụ ibe ha na-adịghị atọ ụtọ, ndị na-ebo ebubo ụgha. O kwuru ka anyị gbakụta ndị dị otu ahụ azụ. unu ọ na-eme ihe ndị a unu ọ na-edobe ya unu na-eche echiche unu na agụgụ isi unu ọnụ ihe m na-ekwu o nwere onye ọ gbara ghara ndị Igbo na-atụ ilu sị na ọ dịghị mma okenye hụ otele ọkụkọ ọ na-ajụ kedụ ebe ikpu ya dị mana ị ma na ebe ikpu ya dị eziokwu na-elu ilu mana mmadụ ga na-ekwu ya ọtụtụ ndị matara onye m bụ n'obodo ahụ United Kingdom London ha na-asị asị ha anaghị ekwe ka m bịa ha kpọọ ndị ọchịchị nchigbu ndị a na-ezuru oshi nzuru ego ndị Naijiria ha bịa ha rọọ otu mana akwụkwọ nsọ sị ka ụnụ ghara abụghị ndị na-arọ otu ha na-arụ otu ha rụọ otu ha za ndị ọkaikpe ha na-abụghị na-ekpe ikpe ụgha na-eme nrọkọ otu nke otu nke otu nke ndị Igbo aformukatana otu A to Z agwụgo A B C D to Z A B C D che ọ gwụgo n'ebe ndị Igbo na-eme gịnị otu otu otu otu kedu ihe unu zọpụtara na ya chetakwa na ihe unu gụrụ n'akwụkwọ nsọ na unu ga-amara eziokwu eziokwu ga-emekwa ka unu pụọ n'oru akwụkwọ mkpughe sị ndị ụgha niile na oke ha ga-abụ gịnị n'ime ọdọ ọkụ ahụ nke e ji ọkụ na brimstone na-ere apọstụl pọl gwara timoti onye nlekọta nzukọ kraịst anya aghaghị ịwụ di nke otu nwunye onye anya udo onye uche ya zuru oke onye omume ya kwesịrị ekwesị onye na-ele ndị ọbịa anya nke ọma onye nwere ike izi ihe gị onwe gị ị nwere ike izi ihe ị na-ele ndị ọbịa anya nke ọma ọ bụrọ ndị kraịst niile ka a sị ha lụọ otu nwunye ọ ndị nlekọta ya bụ ndị elders in the congregation iwu ahụ dị n'obodo anyị nọ n'ime ya kịta ụgha bụ ihe e jiri wee biri ọ gịnị mere i ji agha ụgha ụgha enweghị nke obere o nweghị nke nnukwu ụmụ ibe ụmụnne m na ụmụnna m ruo one mgbe ka unu ga-echegharị ruo one mgbe ka unu ga-agwarịta ibe unu eziokwu lotanụ ihe mbe mere mbe nwa aniga ka a bịara anwụrụ ọ sị sị chere ọ gbaa kalịkalị gbaa kalịkalị a sị ọ gịnị ya sị ka a mara na dimkpa na ibe ya lụtụrụ ma e wee kpụrụ ya ugboro ole ka ụnụ gwara onwe ụnụ eziokwu ma ya wee bụrụ na onye kwuo eziokwu ejide ya mana ụnụ ma na onye kwuo okwu asị ejide ya ị sị asị ugbo nke mbụ sị ya nke abụọ sị ya nke atọ a ga-achọpụta ndị oyibo sị we have been there before ihe m ji akpọ ụmụnne m na ụmụnna m ụnụ ma na eze ndị igbo square okwu ya a da agbagha ya agbagha gịnị ka anaghị eji gbagha ya n'ihi na ọ na-ekwu eziokwu ọ gịnị kpatara na ụnụ agaghị amụta ya okenye na-amaghị egwu ala ọ bụkwa aghụghọ werenụ ire unu mee gịnị gụọ eze gị ọnụ ihe awa ọkpụkpụ pụtara ihe ma na-akpọ ya eze dịka nna m kwuru ọ dị ụzọ ihe abụọ dị ụzọ ihe atọ dị ụzọ ihe anọ akwụkwọ nsọ gwara gị sị gị bụ mmadụ họrọ ihe ị chọrọ ime chineke kere eluigwe na ala sị sọpụrụ ya ị na-asọpụrụ ya ma ị chọọ ka chineke mere gị naanị gị sọpụrụ ya na-ekwu eziokwu ị naghị ekwu ugboro ole ka ụmụnne ụnụ na ụmụnna ụnụ n'obodo nke ndị ọcha a nọ n'ime na ụnụ gosiri ịbụ ụnụ ezi ụzọ ha ga-eso kama ụnụ chọrọ onye ụnụ na-achị ọchịchị nchigbu onye kpọbata nwanne ebe ọ na-alụ ọrụ ọ chọọ ka ọ na-efe ya ka ọ pịgbuo ya ọ rụọ ọrụ ị gaghị akwụ ya ụgwọ ọ dị mma ihe a bụ ihe eji mara ndị mba ọzọ ihe a bụ ihe a na-eme n'afrịka na ndị naijiria onye kpata ego ọ pịgbuo ndị ọzọ nyerenụ ibe ụnụ aka cheenụ echiche nweenụ obi nchegharị nweenụ ọmịiko n'arụ ibe ụnụ nweenụ obi ọma o nwere ofu enyi nwoke m nwetara ebe ọ sị ụtọ nwanne onye nke ọzọ na-aza ezi nwanne chifu nwosu Ezi nwanne, ọ sị gị ọ maka. Anyị na ya bụkwanụ otu. Onye nke ọzọ ọ chifu. Ụtọ nwanne. O nweghị ihe dịka ụtọ nwanne. Ụtọ nwanne amaka. Ezi nwanne amaka. Kedu ihe kpatara i ji ekwu ya n'ọnụ na-egere ya na ntị ma ị naghị eme ya eme? Ọ ga-akara ụnụ njọ na ị ma mana i meghị. Ọ ga-abara gị uru na ị ma na ị na-eme ya. biko hapụ otu olu m dị ọkwanụ ka o si wee dị onye agbata obi ya ka egbukara ụkwa ya o jee na kọt je gbaa akwụkwọ o jee chigasị na ya na-eti ya apil a sị ya ewo na ekpebeghị ikpe a sị ka o wee mara otu ihe ụkwa ya ahụ egbukara si ewute n'obu agaghị m agwakwa ụnụ aha obodo ọ bụ uche ụnụ dịkwa ya ọ bụkwa n'otu obodo ahụ ofu onye mụtara nwa buru ya gaa n'ụlọ ụka ka emee baptizim reverend fada sị ya kedu ihe a ga-eme na baptizim ọ sị na alfọ reverend fada bụ eju o oh, alfonsus ọ sị mba na ya akpọgokwa alfọ sịrị ụnụ nke nsusu ahụ na aka ya adịghị ya obodo kwuru enu m gakwaghị agwa ụnụ dowenụ ụzọ nke osebụrụwa ka ọ kwụrụ ọtọ ka onye nkọwa okwu kọwara na onye ọcha nke a na ị vụ otu ive avụ ụkọchukwu na-ekwu n'okwu chukwu ọ bụkwa otu okwu a ọ na-ekwulele ọ sị ụnụ dobenụ ụzọ nke osebụrụwa ka ọ kwụrụ ọtọ o nwerọkwa ive ọzọ ụkọchukwu na-ekwu n'okwu chukwu ọ bụkwa otu okwu a ka ọ nọ na-ekwulele ọ sị ụnụ dobenụ ụzọ nke osebụrụwa ka ọ kwụrụ ọtọ ị na-edobe ụzọ osebụrụwa ka ọ kwụrụ ọtọ ị na-ekwu eziokwu ị na-agwa onwe gị eziokwu ị na-agwa ụmụnne gị eziokwu ị na-agwa ụmụnna gị eziokwu ọ bụrụ na ụnụ mara eziokwu na eziokwu ga-emekwa ka ụnụ pụọ n'oru mana ọ bụrụ na ị maghị eziokwu ị naghị ekwu eziokwu ị ka nọ n'olu ị ka nọ n'oru ị ka bụ onye eji eji ị ka bụ onye ekere eke ụmụnne m ụmụnna m unu lebe ihe na-apụ m n'ọnụ nwere ike ụnụ agaghị alakpu ya n'ụra ka ọ dịba ọ bụ eze ndị Igbo ndị kwe na ndị ekwe eziokwu agba ụka eziokwu ada agba ụka eziokwu na-akwụ ọtọ dịka ụnụ amaghị ihe na-akwụ ọtọ ụnụ ghọtara ihe m na-ekwu m kpọzie aha ụnụ nwere ike ghọtahie m agaghị m akpọ ya ka ọ dịnụ udo dị eziokwu agba ụka eze ndị Igbo square chief cbn ọnwụasoanya i greet you all due respect to everybody see you now